Fáilte romhat chuig an bpodchraoladh seo ar www.isféidirleat.ie, sraith 3, Lá Spraoi san Ardchathair. Gheobhaidh tú na nótaí a théann leis an bpodchraoladh seo faoin nasc An tSraith Pictiúr 2012 ar an suíomh. Bíodh an tsraith pictiúr os do chomhair fad is atá tú ag éisteacht leis an bpodchraoladh seo. Slide 2, Pictiúr 1, Aerfort Bhaile Átha Cliath. Triúr ag cur fáilte roimh Anna, áthas ar gach duine. Slide 3, Abairtí simplí do Phictiúr 1 Bhí na daoine anseo ag Aerfort Bhaile Átha Cliath. Bhí an triúr ag cur fáilte roimh an Spáinneach darb ainm Anna. Bhí áthas an domhain ar gach duine mar bhí siad ag smaoineamh ar an lá sa chathair. Slide 4, Forbairt foclóra ar Phictiúr 1 Bhí sé déanach san oíche nuair a shiúil Anna isteach trí na doirse slándála in Aerfort Bhaile Átha Cliath. Bhí sí tagtha ar deireadh thiar thall. Seans go raibh an triúr a bhí ann á rá, Is fearr déanach ná choíche. Bhí chuile dhuine ríméadach agus bhí an bheirt chailín, Anna agus Caitríona, ag tnúth go mór leis an lá mór san ardchathair. Slide 5, Pictiúr 2 Turas bus ar fud na cathrach, bus dúbailte, bus dhá urlár. Sráid Uí Chonaill, An Spíce, Ard-Oifig an Phoist. Slide 6, Abairtí simplí do Phictiúr 2 Bhí Caitríona agus Anna ar thuras bus ar fud na cathrach. Bhí siad ina suí ar an dara hurlár de bhus dúbailte. Bhí siad ag dul síos Sráid Uí Chonaill. Bhí an Spíce agus Ard-Oifig an Phoist le feiceáil sa chúlra. Slide 7, Forbairt foclóra ar Phictiúr 2 Lá breá tirim a bhí ann agus bhí Caitríona agus Anna ag dul timpeall na cathrach ar thuras bus. Bhí siad ag baint taitneamh as na radhairc agus as an atmaisféar. Bhí an iliomad struchtúr nua-aoiseach agus foirgneamh seanaimseartha le feiceáil ar Shráid Uí Chonaill. Tóg mar shampla Ard-Oifig an Phoist agus an Spíce. Tógadh go leor griangraf de na radhairc stairiúla. Slide 8, Pictiúr 3 Turas timpeall Choláiste na Tríonóide. Bhí an Leabhar Cheanannais agus an Leabharlann Fhada le feiceáil. D'ith siad sa bhialann. Slide 9, Abairtí simplí do Phictiúr 3 Chuaigh siad go dtí Coláiste na Tríonóide. Thóg siad turas timpeall an choláiste. Bhí an Leabhar Cheanannais agus an leabharlann le feiceáil ann. D'ith siad sa bhialann. Slide 10, Forbairt foclóra ar phictiúr a trí. Bhí slua mór sa phictiúr seo ag siúl timpeall Choláiste na Tríonóide. Is dócha go raibh siad ag iarraidh cuairt a thabhairt ar an Leabhar Ceanannais agus ar an Leabharlann Fhada. Tá clú agus cáil ar an Leabhar Ceanannais ar fud an domhain. Bhí Anna stiúgtha leis an ocras i ndiaidh na leabharlainne Agus ba í sin an cúis a ndeachaidh siad isteach sa bhialann. Slide 11, Pictiúr 4. Cuairt ar Mhúsaem Pháirc an Chrócaigh, Gairdín na nAinmhithe, Ard-Eaglais, Caisleán. Slide 12, Abairtí simplí do Phictiúr 4. Thug an bheirt acu cuairt ar Mhúsaem Pháirc an Chrócaigh. Chonaic siad a lán staire ann. Ina dhiaidh sin, chuaigh siad go dtí an Staid Aviva. Ansin, ar aghaidh leo go dtí Gairdín na nAinmhithe. Tar éis é sin, chuaigh siad ar aghaidh go dtí Caisleán Bhaile Átha Cliath. Slide 13, Forbairt foclóra ar Phictiúr 4 Thug an bheirt acu cuairt ar Mhúsaem Pháirc an Chrócaigh. Bhí an áit lán le stair shuimiúil spéisiúil an Chumainn Lúthchleas Gael. Ar aghaidh leo ansin go dtí an Staid Aviva. Ba staid nua í a bhí díreach nua-thógtha le háiseanna den chéad scoth. Shiúil siad timpeall gairdín na n-ainmhithe ina dhiaidh sin. Bhí bláthanna agus plandaí de gach saghas le feiceáil. Ansin, stop siad ag Ard-Eaglais Naomh Phádraig. Slide 14, Pictiúr 5 Ag ithe béile, ag ligean a scíthe, ag siopadóireacht ar Shráid Ghrafton. Slide 15, Abairtí simplí do Phictiúr 5 Stop an bheirt bhan ag bialann darb ainm Burke's agus d'ith siad béile deas. Bhí ocras agus tuirse orthu faoin am seo. Bhain siad taitneamh as a scíth a ligean. I ndiaidh an bhéile, lean siad ar aghaidh ag siopadóireacht ar Shráid Grafton.

Leanadh ar aghaidh leis an tsiopadóireacht i ndiaidh an bhéile ar Shráid Grafton. Bhí siad millte leis an rogha fhairsing siopaí a bhí ar an tsráid sin. Slide 17, Pictiúr 6 Cuairt ar Amharclann na Mainistreach, The Field le John B Keane ar siúl. D'fhág siad. Cheannaigh siad. Slide 18, Abairtí simplí do Phictiúr a Sé Bhí sé a cúig chun a hocht nuair a shroich na cailíní Amharclann na Mainistreach. Bhí The Field le John B Keane ag tosú ar a hocht a chlog. Cheannaigh siad na ticéid ag an deasc ticéad agus d'fhág siad na cótaí i seomra na gcótaí. Slide 19, Forbairt foclóra ar phictiúr a sé. Cuireadh deireadh leis an lá le cuairt a thabhairt ar Amharclann na Mainistreach. Bhí sé cúig chun a hocht agus chuile sheans go raibh an dráma The Field le John B. Keane le bheith ag tosú ar a hocht a chlog. Ceannaíodh na ticéid ag an deasc ticéad agus fágadh na cótaí i seomra na gcótaí.

Céard a bhí le feiceáil ar chúl phictiúr a dó? Ainmnigh an dá stad ar thug siad cuairt orthu i bpictiúr a ceathair. Meas tú an raibh siad ag baint taitnimh as an mbéile i bpictiúr a cúig? Cén fáth? Céard a bhí ar siúl san amharclann i bpictiúr a sé? Céard a bhí scríofa ar an dá chomhartha a bhí ar dheis i bpictiúr a sé? Sin deireadh an cheachta, go raibh míle maith agat agus go n-éirí go geal leat.